Asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Lelo tikupitiliza pati 6 ya mtumiki wathu Musa alaihi salatu wasalamu. Anthu aja atafika ndipo Musa adanena nati qala, adanena kwa iwo nati lahum Musa, iyeyo Musa adanena kwa anthu aja wailukum la taftaru ala llahi kadhiba, inutu tembelero la Mulungu lili pa inu, inutu musamupekere Mulungu boza iyayi. Ndipo Anthu aja anangokhala phee amasenga aja sanalankhule china chilichonse anayamba kumangowonezana sopano kenaka anthu a Farawo anati qalu iwo aja anati in hadhani anthu awiri awawa la sahirani ndamasenga awiri yuridani akufunatu iwowa ayakhrijakum kuti akutuluse ayakhrijakum kuti akutuluseni inuyo min ardikum mu mzinda wanu inuyo, bisihrihima, ndi ufiti wawo iwowa, wayadhhaba tariqatikum, ndipo akulowetseni njira zawo iwowo zosalongosoka. Anthu a Farawo aja amenewo tsopano ayamba kuzipangira defending tsopano. Ndiye akuti amasenga aja, fa ajmi'u kaidakum thumma itu swaffa, ndenako anapita pambali ndikusonkhanitsa mapulani awo kenako ndiye anabwera tsopano ndikuzaima, kuzaima tsopano line. Ndiye tanena kale kuti anthu aja anali okwana almost 70,000. Ndipo anati kwa iwo, Wakad aflaha, ndithutu asangalala lero lino, wakad aflaha al-yawma, angasangalale lero lino, man ista'la, womwe amene angapambane. Ndipo anthu aja anamufunsanso Farawo kunena kuti, Kodi ife tikapambana pa mpikisano umenewu, mutipatsa mphotho ya mtundu wanji? Iwo, Farawo, ndiye anati, Inuyo ndikutengani ndi kukhala azinduna anga komanso ndikuikani kukhala woyandikira kwa ine ndikupatsani mphotho yaikulu. Ndiye anthu aja pamene amapanga ntchito ija amachita ntchito ija akuziwa kunena kuti tipindula zazikulu. Zitatero Musa adati, Qaaluu, iwo aja anati, kwa Musa, Yaa Musa, oh iwe Musa, immaa an tulqiya wa immaa an nakuuna awwala man alqaa, kodi tiyambe ife kuponya zinthu zathu kapena iweyo ndamene ungayambilire? Qaala, Musa adati, Bal alquu, iyayi ponyanitu inu zinthu zanuzo.

Fa'awjasa fi nafsihi khifatan Musa. Akuti mpakana Musa thupi lake linayamba kunjenjemera kupanga mantha tsopano. Qulna, Mulungu ndiye akunena kuti tinanena ife, la takhafu, osaopa iyayi, innaka antal a'la, ndithu iweyo ndi amene utapambane pa mpikisano umenewu. Wa alqi ma fi yaminika, iwetu ponye chimene chili ku mkono wako wamanja. Talqafu ma swana'u, chimenechotu chimeza china chilichonse chimene chili pamenepo. Innama swana'u, ndithu ndithu zimene zachitika zosalongosokazi, sizimapindula china innama swana'u kaidu sahiri ndithu ufiti wachabe sumapindula iyayi wala yukhlifu wala- wala yuflihu sahiru haithu ata ndipo afitiwo sangapindule china chilichonse ndiye akuti fa ulqiya saharatu sujada ataponya iye uja musa chinthu chake chija chindodo chake chija pansi ndiye chinasanduka chinjoka chija chachikulu chimene chinasanduka kuphiri chija chachikulu chili ndi manja ndiye chimangogwira pamodzi 300 400 tinjoka tija kutimeza 300 400 tinjoka tija kutimeza same time nde akuti anameza tinjoka tonse 70000 nde chinangosalira sopa chinjoka chija kuyendayenda pamalo paja mpaka na musa iye mwini wake amapanga mantha kuti eh chinthu chimenechi ndaponya ine ndiye sopano mulungu akuti yayi iwe chitengeso chimenecho musa anapita kungochigwira kunchira kusandukaso ndodo yomwe ija ndiye akuti izi amasenkha aja ataziona sopano akuziwa kuti musa sanapangepo masenkha Wakula akukula ku nyumba ya Farao. Za masenkha sakuzidziwa. Iwo aja masenkha anachita kuphunzira ndipo amadziwa kuti zimene tikupangazi ndi zaboza. Kenako anthu aja akuti, Fa ulqiya saharatu sujjada, ndipo anthuwo aja anagwa pansi onse amasenkha aja ndikupanga sajida. Qaalu, ndipo adanena iwo aja ali pa sajida pompaja, Amanna bi Rabbi Haaruna wa Muusa, ifetu takhulupirira kwa Mulungu uyu wa Haaruni ndi Muusa. Ndiye tsopano. Firauna anayima pa mpando pake ndikunena qala, iye adati, amantum lahu qabula an adhana lakum, kodi inu mukumkhulupirira Mulungu wa Musa before ine nsanakupaseni permission kuti mutha kumukhulupirira? Innahu lakabirukum alladhi allamakum sihru, inutu mumandipanga chipongwe ine. Ndiye kuti Musayo ndi Haruni Ndiye ndi munthu wamkulu wanu amene amakuphunzitsani inu masenkha. Ndiye inu nonsenu pano mumangondimenyamenya ine kukhala ngati inuyo mukuwaziwa masenkha, ndiye mukapanga zanuzo awa azapanga zawozo ndiye muzaluze inu kuti mundichititse manyazi pa gulu la anthu. Ndiye anthu aja anayankha kunena kuti, No, inu munatumiza asilikali anu mumatite- mumatitenga ife m'magulu osiyanasiyana, m'mayiko osiyana, m'ma- m'mizi yosiyanasiyana mumakatitenga kumene kuja. Za Musa sitimadziwa china chilichonse. Koma ife tikuwona chilungamo chenicheni kuti iyeyu zimene wabwera nazo ndi chani? Nzoona ndiye akuti oh mukupanga mwano. La uqti'anna, la uqatti'anna akuti ineyotu ndikudulani aydiyakumu manja anu wa arjulakum ndi miyendo yanu min khilaafin wa la usullibannakum ndiye akuti ine ndizikudula manjawa ndiye akuti chimene amapanga amadula mkono wamanzere ndikuzadula mwendo wa, wa, wa kumanja. Akuti kumdula munthu mwa up and down, kuzamdula mkono wamanja ndikuzamdula mwendo wachani? wamanzere akuti kumpangisa left and right ndipo ndikupachikani nonsenu ndiye tione kuti ndani amene amapereka chilango chachikulu kapena ndi mulungu wa musa kapena ine ndamene ndimapereka chilango chachikulu farao anatero ndipo anthu aja anati palibe vuto inuyo mutha kutivutisa ife pa dziko lino lapansi koma chilango tikuziwa kuti chilango chimene chili kwa mulungu ndi chachikulu kwambiri sikachilango kake amene mukunena inuyoko ndiye ife tivomera inu mutipange china chilichonse chimene mukufuna koma ife tikufuna kuti mulungu wathu atikhululukire pa zonse zimene timapanga za masenga ndi china chotero ndiye anthu aja anamwalira onse 70000 anapha onse sinanga iye wakwiya wachitidwanso manyazi pa gulu la anthu wakwiya tsopano lonjezo lija linali lokuti ife tikangowina mutipasa mabani israeli tizipita nawo inu mukangoluza mukhala ndiye anthu aja anawapha ndiye anthu aja anamwalira ali asilamu analowanso ku janna mulungunso akunena choncho chifukwa anthu aja anavomereza chisilamu olo amamenyedwa ana amamenyedwa atavomereza chisilamu anthu aja amwalira onse ndiye tsopano anthu aja ayamba kukambirana abwana anthu aja muwasiya chonchija awatenga mabani israeli ndi azipita ndi kumene tsopano farao amapanga pulani ija yokuti chani apite amusatire musa amutenge ndi anthu ake awaphe anthu onse ndiye pati imeneyi tipitiriza ku